Saludo a totus e benevènnidos a Contanos, unu podcast chi pertocat cale si siat chistione de interessu. In cada puntada un'òspite diversu nos contat de una cosa chi l'agradat e respondet a unas cantas preguntas meas e nos cossizat puru carchi libru 'e lègere. Su deghenoe de làmpadas de su millenoighentossessantanove sa zente de Orgosolo essit totu paris a su comunale Pratobello po protestare contra unu prozetu de base militare chi s'Istadu italianu cheriat fraigare inie. Apo detzisu aposta de fàghere essire custa puntada oe pro ammentare su chi est istadu in Pratobello sa borta e pro istèrrere una bella chistionada cun Franca Menneas, orgolesa tramudada a Bologna, chi at iscritu s'ùnica istòria chi contat cussas dies de làmpadas de su millenoighentossessantanobe. Cun Franca amus a fàghere una bella arresonada subra a su libru suo, chi est essidu in su duamiza deghenobe pro sos chimbant'annos de Prato Bello. E duncas deo e issa comintzamos dae s'istòria de Prato Bello in cherta de ammentare die pro die sos fatos e de cumprender puru sas dinàmicas polìticas, culturales e econòmicas de importu pro su chi at capitadu in Orgosolo sa borta. Tenidebos contu e istentadebos.

chi, comente bos apo nadu, at iscritu propriu s'istòria etotu de Prato Bello. Salude Fra, e be', coment'istas? Salude Alessà, totu bene, e Ussala? E non b'at male, dai, si parimus bene, so cuntentu de ti tennere òspite, so cuntentu puru chi as atzetadu de de intrare de de nos allegare de su libru de nos allegare in pra de Prato Bello in generale su piaghere est su meu namus e de sos chi nos de sos chi nos ascurtan su piaghere est meu puru amus a fagher una bella istoriada chin tive e amus a dare sa possibilidade appunto de allegare de sa lotta 'e Prato Bello
E tando Fra, contanos de custa lotta de Pratobello, mancari ego e tue la connoschimus menzus, però b'at zente de sos chi nos ascurtan chi no chi no ischit nudda, contanos it'est capitadu in su mese de lampadas de su millenovichentosessantanove in Orgosolo, ma contanos fintzas ite at capitau innantis de cussos de cussas dies. Si su chi est istau sa sa lotta 'e Pratobello l'apo iscritu in su sutatitulu de de su libru la lotta di un popolo in difesa del proprio territorio e comente 'ustis narande dae su dechenove a su vintichimbe de lampadas de su millenovichentosessantanove sa popolazione orgolesa at difesu su territoriu su sartu chi si narat Pratobello, sunt terras de su comunale orgolesu a làcana de su territòriu de sas biddas de Onne e de Mamujada. Sos orgolesos l'ant difesu pro impedire cosa de esercitatziones militares chi s'esèrtzitu italianu aiat detzisu de fàghere a su tempus in Pratobello esercitatziones chi aian naradu chi furin istadas temporàneas, ma chi sa zente orgolesa timiat e pensabat chi una borta chi sos militares si nche furin istados aposentados in Pratobello non bi furin istados prus mojos e su prozetu dae temporàneu podiat èssere permanente. Custu est su chi timiat sa zente orgolesa E pro cumprèndere proite totu una bidda s'est bortada contra s'Istadu italianu tocat de cumprèndere proite su territòriu comunale fut gasi importante pro s'economia de sa bidda. Orgosolo fut una bidda in ue su setore prus importante fut sa pastorizia. Su bonu de sos orgolesos furent pastores chi no furent però proprietàrios de sos terrinos chi paschiant

torravan poi in beranu a bidda pro sos pasculos de su comunale appuntu e b'aiat una una una norma de su comune de de Orgosolo chi dae su vinti de marzu a su vinti de maju non podiat intrare nemus a su comunale a lu pascher pro li dare propriu su fut un'ordinanza comunale chi si naravat su vardau pro dare propriu su tempus a su terrenu de torrare a inverdire de essere appuntu s'erva Dae su binti 'e maju poi truvavan sas mandras e paschian in su comunale, in ue che 'olavan poi totu s'istiu e fintzas a totu s'atonzu. Cuss'annu su manzanu propriu de su bintisette de maju de su sessantanove sa bidda orgolesa s'ischidat e in sos muros e in sas domos de sos zilleris aian apicau cosa de manifestos, manifestos de sa Brigata Trieste de Artiglieria de Campagna e della Compagnia di Fanteria di Bologna. In custos manifestos inditavan a sos totu sos agros in uve depian aer in uve depian installare custos poligonos de tiru e invitavan totu sa popolatzione a no intrare, ne bestias e ne zente, podiat intrare pro duos meses mannos, duos meses intreos, a partire propriu da su deghenove de lampadas. Vi lassu imazinare su sulu pertzu, 'i b'at àpiu in sa bidda de sa zente e sa zente s'est mobilitada ereta e e at dezisu de andare a Pratobello pro si ispartzinare propriu in sos logos in uve depian isparare sos sos sordados pessande chi appuntu essende sa zente sos militares non non an àpiu isparau e aian aian pensau a Pratobello s'esertzitu aiat individuau sa zona de Pratobello pro a ti 'onto fintas custu custu 'ontu a in cussa zona propriu in sos annos 'imbanta s'istadu aiat aiat pensau de ch'imbolare setientos ottientos milliones de francos de sa Cassa del Mezzogiorno pro fraviare cosa istabiles, apartamentos, una crèsia e fintas una caserma de carabineris. Bi est galu fintas, como sunt totu ruinas, una biddiedda minore fiat e a ite bisonzaban custas custas custos istabiles no no s'est mai cumpresu, nè l'aian narau in modu ufitziale e sas boes 'i ziraban furin 'i si voliant popolare cussu sartu in d'una funtzione de antibanditismu, dae issis a su tempus Orgosolo e sa Barbàgia in generale b'aiat medas bandidos e criminalidade. S'Istadu italianu, comente narat Franco Cagnetta, chi est un'etnòlogu chi in su 'imbanta-bàtoro est istau pro meda tempus in bidda, at fatu una ricerca meda importante, at pròpiu narau 'a s'Istadu italianu no aiat galu annetiu cussas zonas e non lu controllavat, non la controllavat de su totu essende in vigore atera leze e comente su giurista Antonio Pigliaru l'at mutiu su codice barbaricinu no comente comente est notu. Sa barbàgia no galu italiana e sos sardos non s'intendian italianos pro popolare sas zonas rurales e sas campagnas aian pensadu propriu de fraviare in Pratobello, ma cussa zona est malaita, non b'at abba, est fritta in iberru e afogosa in istiu, no est propriu adatta a l'abitare. Non si nd'est istadu 'attu prus prus nudda e infattis sos locales si che sun erutos e andados male. Los aiant poi ristruturados pròpiu in aprile e maju de su Sessantanove pro ospitare custos sordados e sa zente l'aiat notadu ca b'aiat movimentu ca 'urin traballende. Cando ant lèzidu sos manifestos ant cumpresu su proite aiant investiu àteru dinare pro los torrare a èssere netos e pro ospitare sa base de custas esercitatziones. Ecco pro ite si pessavat ca sas esercitatziones no 'ut istada una cosa de una paja de meses comente naravan, ma sas intentziones 'ut a ch'arrumbare a longu, ecco pro ite sa zente s'est moja e at e at lotadu.
Certu certu Fra, e infatis est importante pro connoschere Pratobello e sa lotta 'e Pratobello a connoschere finzas sas dinamicas istoricas de cussos annos, sas dinamicas politicas, culturales, economicas de importu pro cumprender mezus su chi at capitau in Orgosolo sa borta in su mese de lampadas de su sessantanove.
Si, cussos sun annos de immigratzione dae sas zonas internas, galu medas arretras e poveras, sun annos de malessere, de banditismu comente ti naravo e Orgosolo dae issos at dadu unu contributu mannu a iscriere pazinas prus lezas de criminalidade. S'istadu 'eriat a sanare dae custa ruina sas zonas internas e dae e at chircau de lu fàghere in sa manera chi at semper connotu e semper 'atu, imponende prozetos dae artu, pessados in Roma e chene si dimandare si sa zente istavat istavat in cussos logos si 'urin de accordu S'idea de sas esercitatziones in Pratobello, in Pratobello est una de custas ideas, una de custas essidas. Prima aian pensadu a su Parcu Natzionale de su Gennargentu, unu prozetu de s'inìtziu de sos annos sessanta, chi si nd'est allegadu pro annos e annos e galu a oe est a galu est a galu a fàghere, chene allegare poi de sos de sos pianos di rinascita della Sardegna, miliardos de francos imbolados pro prozetos chene capu e chene coda o comunque non pessados pro azudare sas atividades e sas sas sapientzias chi in cussa terra giai b'aiat, no 'urin prozetos istruturales pro unu futuru in in una visione longa no su is est pessadu pro sas zonas de e de intro de sa Sardinna est istadu per esempiu su pianu de rinascita de su setantabator inue naschìat sa fabbrica de Ozzana pensada pro 'aer a modu 'i su pastore che lassabat su traballu suo pro allora diventare operaju, 'urin sos annos inue su pastore 'udu bidu comente a unu bandidu, comente a unu criminale, quindi si depiat tramutare propriu finzas s'economia dae sa pastorizia a a sa fabbrica, a sa fabbrica e soprattutto su petrolchimico, si pensat chi su sessanta'imbe pro 'entu de custos de su dinare istanziados 'i 'urin mille miliardos de de francos de su piano de rinascita furin destinados a su petrolchimico. Sa Sardinna no at mai apiu una vocatzione pro de de fabbricas e propriu specificu poi pro de petrolchimica, immazzinat una zona comente comente a Ozzana dae is est in una zona indedda dae sos portos, dae sas istradas prus mannas, zona chi no aiat nessun tipu de vocatzione pro s'industria e t'ammentat sa sa cantzone de de tziu Nicola Rubanu e sa cantzone de Pratobello chi propriu naràat imbetzes de trattores pro arare mandan carrarmaos e cannones e ecco custa 'udu propriu sa s'idea imbesser de azudare s'economia de azudare appuntu sa pastorizia sa agricultura 'i comunque 'urin zonas 'in custa vocazione 'ussu is'ian a faere 'ussu is'ian a faere bene sa sa sos omines sas feminas de cussas zonas ecco imbesser de azudare in progettos istrutturados pro razionalizare e sas coltivaziones e s'allevamentu s'imponen atteros tipos de de prozetos, prozetos campados in arias per l'appuntu e comente est andada a 'inire cussa istoria e tantas atteras l'is'imos, sa fabbrica de Ozzana est completamente fallia b'at tonnelladas de tzimentu e atteros materiales inquinantes chi an deturpadu su territoriu, l'an abbruttadu e 'ambiadu pro sempre. Custu e ateros progetos nas'in fintas in visione de controllare propriu su territoriu de cussas zonas internas e sas esercitaziones de Pratobello est istada propriu bida dae sos orgoleses in custa visione E in bidda a su tempus b'aiat unu tzìrculu giovanile e ativista soprattutto de su PDUP, comunque de sa sinistra extraparlamentare, i e meda ativos e e semper contra ovviamente a s'Istadu e contra custos progetos ovviamente de militare de de progetos militares e timian apuntu chi sas esercitatziones de Pratobello podian essere, comente ti narabo, dae temporàneas diventare poi magari unu poligono e magari un'àtera base militare de sas àteras chi bi ch'aiat giai in Sardinna.
Eja, difatis tue in su libru lu lumenas meda custu tzìrculu de sos zòvanos de Orgosolo, ite ruolu at tentu Innantis e a pustis de Pratobello custu circulu est abarrau medas annos apertu o mancari esistit galu? Si su circulu non bi est prus, est istau tancau dopo sos fatos de Pratobello. Fut unu circulu meda attivu comente ti naravo inube si riuniana medas pessones de bidda soprattutto omines ma non solu b'aiat fintas calchi femina e fut guidau soprattutto dae sas pessones de extra parlamentare naramus fintas in foras dae su partidu comunista e comunque fiut e fut importante in bidda ma su s'amministratzione comunale fut est semper istada de sa democrazia cristiana. Su circulu giovanile eh, at ispintu eh, meda e at sensibilizau meda, est istau meda importante eh, pro sa batalla chi b'at àpiu fintas um, in su Sessantotto contra su Parco eh, Nazionale de su Gennargentu, comente ti narabo. Aian fintas ocupau poi su comune chimbe dies in su mese de Sant'Andria de semper de su de su sessantotto, criticande s'amministratzione pro a comunque ispinghian pro mezorare comunque sa pro mezorare sa bidda e e aiat fintas una funtzione meda importante a livellu de de informatzione. Pro torrare a sos contos de sa lota, considera chi an informau sa sa zente, sa popolatzione, l'an riunia, an fatu unu muntone de assembleas pùblicas in ue an in ue an pròpriu organizau sa sa sa lota, considera chi pro custu, eo apo iscritu fintas in su libru, ca sa lota 'e Pratobello est istada una lota democràtica, totu sa popolatzione est istada organizada dae su circulu appuntu chi aiat informau sa zente e ispronau propriu a partecipare a custas assembleas in ue vi obiavat vi obiavat meda zente a sas pratzas de de bidda, totus podian piare sa paraula, custu fut unu una regula propriu chi aiat postu su circulu e podian allegare massimu pro chimbe minutos in modu propriu de dare modu a totus de piare sa paraula e de aere s'istessu tempus in modu chi magari sos politicos o chie ischiat prus allegare no no aeret no si ch'aeret pigau prus tempus e ca aeret istichiu poi totu sos ateros imbetzes no ischian o no furint abituados a allegare in publicu e sas decisiones, sempre pro bolere de su tzirculu, benian as propriu totu paris votas pro artiavan sas manos pro votare sa detzisione si sighire o meno sa lota, pro custu est istada apuntu una lota democràtica, comente ti narabo, ma est istada fintzas una lota unitària, già totu sa bidda orgolesa in cussas dies est istada unia totu sa popolatzione, dae minores a mannos a mannas, èminas e òmine, est artiada a Pradu pro difèndere sos terrinos de Pratobello. Est quindi est istada pròpriu una lota unitària, totu sos partzidos polìticos, sos sindacados, totu lotavant pro sa matessi cosa. E un'àtera cosa meda importante de nàrrere est pròpriu chi est istada una lota pacìfica, su tzirculu propriu giovanile aia propriu si racumandavat chin totus, totus sos pastores juchiant totu sa leppa no, comente si custumavat a su tempus juchiant sa leppa in buzaca e infatis che nde sun istadas secuestradas medas, aiant propriu pretzetau a totus a non oporrer resistenza. sa lotta depiat essere pacifica e infattis mancu unu gutu de sambene est istau est istau ispèrdiu e non ti pensas chi esseret una cosa de nudda, bidu su nùmene chi aiat chi at sa sa bidda sa bidda orgolesa.
Zertu zertu e cuminzande finzas po mancari ammentare bene sas datas e propriu su chi at capitau in Orgosolo in cussas dies Cuminzande in su mese de lampadas de su millenoighentosessantanove custu prozetu, namus, de unu unu poligonu militare diventat, namus, realtade e sa bidda 'e Orgosolo s'abbitzat chi no est prus solu unu prozetu, però su deghennove de lampadas a pustis de assembleas e a pustis de atobios e de cuntierras e de dibattitos sa bidda de Orgosolo atobiat a sa pratza de su Montricu, de su Montillu chi nazes bois, e aderetzat cara a Pratobello a pede, giustu?
Esatu, chie a pede o chie b'at bintas sas fotos, poi las apo bintas fatas publicare in daintro in su libru, b'at bintas sas fotos de sos camios

chi juchian sa, sa zente appuntu a Pratobello, a Pradu, pessa chi eh, su, uh, b'aiat su bandidore no? pubblicu in, in bidda a su tempus, a, a s'iniziu davat appuntu sas comunicatziones pro fachere joviare, pro narrere cando fudi sas, cando furin sas, uh, sas assembleas, Però a unu tzertu puntu custu l'est istau vietau, sunt propriu andaus a domu sua, su bandidore l'an narau, no non podes prus ghetare su bandu, tando pro non ghetaba bandu ma aiat moere su ballu ballu sardu, su ballu tundu e totu sa populatzione iat a si depiat riunire, totus moian e essian dae domo esseret esseret manzanu, esseret sero, cando esseret pro si jobiare in sa pratza pro moere. Comente sos manifestos aian narau dae su deghenove s'esercitu ut previstu chi aeret comintzau a sos tiros sas esercitatziones e sa zente apuntu detzisu de aere sos chi como naramus sit-in cioè de eh, moere totu paris, apuntu comente t'upo narande, dae manzanu, de andare issos a Pratobello e in sos terrinos, in sos agros chi aian inditau chi bi depian èssere sos tiros e s'ispartzinabat, e 'ontana pròpriu ca b'aiat poi sos sordados chi los sighian in fatu pro che los mandare, pro che pro che truvare pròpriu sa zente a foras de custos agros e e e e b'aiat cursas, fintas comicas poi ontan no de de varias situatziones chi si sune chi si sune creas e ebbene sa zente at pensau andamus totus in massa occupamus sos terrinos gasi chi issos non bi non bi sparan e in effetti custa cosa at at funtzionau, manu a manu chi andavant a denanti sas dies, su deghenove sun andaus totu sa die, su vinti fit chi urint totu sa die, manu a manu toccavat a fintas de detzidere manu a manu ite aere, sighimus non sighimus, sas dies sas primas dies si che sun colas gosi comente t'apo narau e sa situatzione però a unu tzertu puntu ut in stallu, podes cumprendere chi sos orgolesos furint afrontande s'istadu italianu, si furint ponende contra a totu su ministero de sa de sa difesa e sa notìtzia cumintzat fintzas a esser pubblicada in sas primas pàginas de sos de sos cuotidianos prus importantes, S'Istampa gratzias a sos artìculos de Peppino Fiori, L'Unità cumintzat insomma a si connoscher su chi ut sutzedende e ut unu afrontu mannu pro s'istadu e quindi tocat de atzapare una solutzione, soprattutto sos politicos dae sa regione dae Cagliari comintzan a pressare probabilmente pressados dae Roma eh, issos puru, e eh, arribat sa proposta de eh, mandare una delegazione pro allegare a, a, Roma direttamente a su Ministero de sa Difesa eh, pro allegare direttamente 'in Francesco Cossiga, 'i 'udi su eh, vice ministro a su tempus. B'at àppiu un'attera eh, assemblea inube eh, a sa ine si decidit de atzetare custa proposta e detzidint de organizare una delegatzione apuntu de totu sos rapresentantes politicos e sindacales e fintzas sos de pastores de andare a ive 'in unu rapresentante fintzas de su circolo de andare a Roma E custa delegatzione moet su sero de su bintitres e ch'arrumbat totu su bintibatro pro poi torrare su bint'imbe de lampadas, inube arribbat sa delegatzione b'at un'atera assemblea inube benit sa zente, sa popolatzione benit informada de su chi est istau narau in Roma, dae Roma arribbat sa proposta

di depian èssere, ma pro unu tot de dies, e in efetis poi a sa 'ine an isparau pro'a s'istadu non che podiat pèrdere sa cara de su totu, ma est istau pa'u roba e totu, pro nàdire a tiru b'est lu depian 'àere, e poi an detzisu fintzas sos risarcimentos pro sos pastores e pro totu sas pessones chi non potend'intrare in cussos, in cussos agros e su comunale e pro passer aian comunque appiu perdidas e quindi sun istados effettivamente risarcios. E duncas acabbat goi, sos orgolesos vinchene podimus narrer, s'istadu italianu voliat 'aer una cosa ma sos orgolesos an defesu su terrinu issoro e non li an lassada 'aer Ti cheria fagher un'atera pregunta ca b'at chentu cosas de narrer supra Pratobello, b'at chentu cosas de narrer supra su libru, ma b'at chentu cosas puru de narrer supra cussos annos propriu no, in Orgosolo e in Sardinna prus in generale. Però cherzo torrare prus a su personale no, tue as detzisu de iscriere custu libru E ses sa prima chi at iscritu s'istòria de custa lota o bi nd'at àteras? E proite as detzisu de l'iscrìere? Beh, sa lota 'e Pratobello est istada contada dae medas pessones in artìculos de giornales, ammentada in varios in varios libros e est istada cantada in poesias e cantzones, sunt istados 'atos fintzas documentàrios o video e sun istadas intervistadas varias pessones de Orgosolo chi sa lota l'aian atas, totu materiale chi poi a mime mi sun serbios pro sa ricerca mea. Unu libru vere unu libru vere e propriu non non biudu, su libru meu est su prus cumpletu, pro ca apo provau a ammentare su cuntestu istoricu, comente ti naravo, de su tempus, sas resones pro ite custa lotta b'est istada, sos fattos de sas dies de sa mobilizzazione e a una ricostruzione abbastanza dettagliada 'e tottu su chi b'at suzzessiu die pro die e comente s'est conclusa comente s'est conclusa sa lotta. ehm, eh, su libru poi est istau publicau propriu paris chin sa eh, casa editrice Domus de Janas bi semus ressios a lu publicare pro sos chimbant'annos, est istau una bella, una bella soddisfazione pro, pro mime. E su libru l'apo dezisu de l'iscriere un pau pro torrare fintas grassias a, a totu sas pessones orgolesas chi, chi, chi an hatu cussa, cussa lotta pro mime est unu momentu meda importante a nasire e a essere in sa vita orgolesa bolet narrer chi fintas bolia narrer cada die colare in dae innantis de sos murales chi cussa lotta raffiguran e 'ontan sos murales de bidda bi nd'at medissimos dedicados a custa lotta e mi pariat propriu unu bellu modu, una gràssia pro ammentare su chi est istadu e pro l'acher connoscher a totu sas a totu sas pessones chi galu non non la connoschian comente istoria.
E difattis ti torramus gràssias as fatu unu traballu mannu e importante a beru, l'ischis chi nois in custu podcast pedimus semper a sos ospites de de cosizare unu libru, ti lu domando a pustis custu, però pro como potzo narrer a totu sos sos lettores chi non b'at bisonzu de lu narrer mancari, ma su libru chi cosizamus custa borta in custa puntada est Sa lotta de Pratobello de de Franca Menneas. Imbetzes Fra, pro allegare namus a unu livellu prus, 'essimus unu pagu dae sa bidda de Orgosolo, 'essimus puru da sa Sardinna bolende, si tue as pessau mancari a carchi paragone, si nd'esistit, tra su chi at capitau in Pratobello e àteras lotas in Sardinna, in Europa ma in su mundu puru. Eo arrumo prus in Sardinna, ca m'agradat, ca b'at meda de nàrghere, quindi ti rispondo prus in Sardinna. In Sardinna si contant varias lotas, chi b'at àpiu pro difesa de su territoriu dae sas varias ispeculatziones, chi sun istas atas, sun istas tentas e medas sun istas propriu fintas resessias e cando s'istadu, sa regione, un'ente, su comune espropriat unu terrinu, una parte de terrinu comunale o privadu chi siet pro fagher operas publicas est fazzile no de soffrire de sa sindrome de NIMBY, not in my backyard, chi diat esser propriu aimola custa opera, ma no in su in su territoriu in su logu meu, e ma ovviamente toccat semper de pessare e de valutare su prozetu chi si bolet aere e aere propriu de cumprender s'importu chi at de cantu podet esser validu e e si est si andat a beneficiare totu sa populatzione e non solu sa busacca comente ispissu sutzedet, sa busacca de chie cussos prozetos los los proponet e los bolet àere. Comente ti naravo appunto in Sardinna sun istados propostas cosas chi no no arrumbavan ritzas a sa sola, prozetos pensados dae artu e chene capu chene coda e chin meda isprecu de dinaro dinare pubblicu comente ischimus in sa Sardinna si si bolimus pensare solu a s'aspettu militare ospitat prus de su sessanta pro centu de totu su demaniu militare de de totu sa natzione e de totu Italia medas biddas si sun isbortadas contra custas installatziones de sas bases NATO e una de sas prus mannas est istada sa 'e Perdas de Fogu B'at fintas unu documentàriu chi cussizamus s'atzapat in Youtube de su Sessantunu de su regista Giuseppe Ferrara chi contat, est una est propriu unu unu video de su Sessantunu curtzu chi contat propriu su chi b'at istau in in Perdas de Fogu a sa a su tempus e est meda importante de ammentare est totu su traballu de s'informatzione chi an fatu e sighin a faghere totu sos comitados no fintas como pensas a sa sos comitados contra sa militarizzazione tipu A Foras e ateros lottas Bi nd'at istau contra su parcu de su Gennargentu, comente ti naravo, fintas a ch'arribare a sas prus rechentes, comente a cussa chi an amutiu no progetto Eleonora, chi est istada in Arborea calchi annos aet. Una, Arborea comente ischimus est una de sas zonas prus virdes e prus riccas de agricultura e allevamentos, e cussos loos bolian propriu trivellare su terrenu pro boare metanu dae suta 'e terra e no importavan de sa vida invetze de sa zente de sas bestias chi b'aiat in supra de de terra e in dies de oje b'at fintas sa lotta chi s'est aende s'est tentende de aere contra totu sa 'estione de s'ispeculatzione energetica e s'installazione de sas palas eolicas e pro custu sun istas fintas collias s'annu passau prus de duenta miza frimas pro sa leza chi ana mutiu Pratobello vintibattoro e sa zente no est de accordu a cussu a cussu puru e lottas ripeto bi nd'at bi nd'at istas medas e fintas a como però tra sas lotas prus mannas chi b'at apiu e chi connoschimos sas unicas chi sun istas bintas appuntu sun istas sas de Pratobello bintas in su sensu ca si sune risoltas propriu in favore de sa popolazione sun istas de Pratobello in Orgosolo e sa 'e no progetto Eleonora in Arborea. E tzertu est po cussu chi est importante, namus, a a nde istionare, a ammentare Pratobello. Est importante su libburu tuo a si lu lèghere e lu torru a nàrrere, lu consizamus a totu sos letores, però est importante a connoscher custa lota e a l'imparare e a l'imparare bene. Difatis est grascias a libburus comente a su a su tuo chi chi sa zente las podet istudiare Proite est importante però, e ti lu lasso narrere a tibi custu, proite est importante a las connoschere e proite est importante a las ammentare?
A parrer meu una lota comente sa sa 'e Pratobello at meda medas cosas de nos de nos imparare a comentzare apuntu dae ammentare a sa zoventude orgolesa e e non solu, ca si su comunale est galu liberu e a dispositzione de totu sa sa zente orgolesa est pro propriu pro ca sos mannos an atu sa lota in su millenoentossessantanoe S'insegnamentu prus mannu però pesso chi sa bidda orgolesa at dau in custa lota est at dimostrau de esser capatze de si unire nonostante b'aeret divisiones mannas e profundas pessa solu a sos partzidos dae sa DC, dae sa Democrazia Cristiana a su Partzidu Comunista a sa CGIL 'antu podiant èssere indedda sos unos dae sos àteros, ma ant assapau sa manera de si unire e de lotare totu paris pro una càusa chi tocavat a totus, si bi pensas 'ando mai sos partidos e sos polìticos sardos, narzio pròpriu a livellu regionale, si sunt mai unidos pro aere fronte comune contra a a su nemigu o a unu progetu, a una cosa chi est istada bòrzia dae dae dae a dae prus artu, chi podiat èssere in Roma o galu 'e prus, mai est sutzessiu e est pro custu chi sa Sardinna l'est istau impostu sas pegus 'osas 'Ene pedire apuntu ite sos sardos nde pessàbant, semper tratada comente chi no aeren unu parre. In su sessantanove sos orgolesos ant pròpriu dimostradu ca si s'est unidos si podet fintas si podet fintas bìnchere. No no ischimus e no l'amus mai a ischire si in cussu terrinu orgolesu fut istadu o fut destinadu a collusire un'atra base militare NATO. Su rischiu però est istau evitau e su comunale appuntu est galu de sos de sos orgolesos. Sa lotta 'e Pratobello a parrer meu est importante non solu pro sa bidda orgolese chi l'at fatta ma pro totu sa Sardinna pro 'a oje, 'omente ti naravo, est s'unica lotta contra sos militares chi est istada est istada vinta, podiat e forsis depiat aere un'impatu prus mannu subra totu sa Sardinna, un'esempiu pro atteros logos chi furin e sighin a essere sutta su controllu de sa nato e sos sardos sos sardos non bi poden non bi poden intrare in cussos terrinos, pro isfortuna no est istadu gasi ma s'insegnamentu est galu vivu e diat 'èrghere de assappare pròpiu sas 'orzas e sa volontade pro si unire e lotare pro sas cosas de importu, comente est como appunto s'ispeculatzione energetica, si no àteru pesso chi sa lota 'e Pratobello meritat de non che essere irmentiada. E certu e si nono e e za no l'irmentiamus. Ti l'apo nau, nois in su podcast consizamus semper carchi libru, lu torro a narrer, pro connoscher mezus Pratobello no b'at libru mezus de su chi at publicau Franca Menneas etotu, s'ospite de oze, est su primu e ùnicu libru supra de sos fatos de su mese de làmpadas de su millinoighientosessantanove publicadu fintzas a como, publicadu dae Domus de Janas, editore in su duamiza deghennove. chirca de bollu pedie in libreria o in edicola si lu tenen e si no lu tenen nazili a bollu recumandare però Fra a tie puru ti cherzo dimandare si cheres cossizare carchi ateru libru in prusu. Bi nde diat essere tantos subrattotu pro connoschere sos loos sa Barbagia Unu solu ti nde pozo, bo nde pozo unsizare, e segundu mimme est importante a lu lezere e a cumprendere, est totu supra sa vida orgolesa ma si cumprendet cumente 'urit in totu sas zonas internas 'e sa Barbagia a su tempus, est su libru de Franco Cagnetta, Banditi a Orgosolo Una 'e sas ùrtimas editziones est de Ilisso editzioni de su duamiza e duos. Illaelu custu puru e lezielu 'a est veramente bellu e importante. E tando Fra serramus ti torro grassias pro custa bella resonada chi nos amus fattu, pro tottu sas cosas chi apo imparau, ma so seguru chi tottu sa zente chi nos est ascurtande eh, at imparau dae custa, dae custa arresonada e a nde fagher àteras. Gràtzie Alessà, gràtzie a tive pro m'aere invitau, pro m'aere illau e ti saludo meda e saludo totu sas pessones chi nos an a ascurtare. Gràtzie meda. E a s'àtera borta, ciao. Azis ascurtadu Contannos, unu podcast chi pertocat cale si siat chistione de interessu. Si abbaidades in sa descritzione de custa puntada bos apo lassadu unos cantos acàpios e ligàmenes pro connoschere mezus custa chistione chi amus isterridu oe e fintzas sos riferimentos a sos libros chi apo mentovadu e chi at mentovadu s'òspite in sa puntada. E acatades puru sa e-mail mea si mi bolies imbiare preguntas o commentos. Custu podcast l'apo fattu deo, Alessandro Columbu, cun s'azudu de sos ospites ebbia. Adiosu.